ne b'a fɛ k'i ɲininka n'a tɛ k'i ma basi ye wa n b'a fɛ i ka tiɲɛ fɔ n ɲɛna ne ko santiye nin tɔ bɛ laban waati jumɛn n fa santiye nin ko bɛ cogo di n fa o fana ye mun kuma ye

e b'a fɛ ne ka mun de fɔ sisan lamini santiye nin bɛ laban waati min na n b'a fɛ i k'o de fɔ n ye bɔn tiɲɛ na ne t'a a ban waati dɔn n fa i ye n ka kuma faamu lamini n'i dun ma santiye nin lawuli n'i ma santiye nin lawuli lamini walahi i bɛ tigɛ n na n'i y'a ye bi bwa ye wari ninnu bɛɛ to e ka bolo kan nafolomafɛn o fɛn bɛ yen bwa y'a bɛɛ to e ka bolo kan ne de sababuya don ne de y'a laɲini buwa fɛ n k'a k'e bolo don walasa i ka kow taabolo dɔn n'a y'a sɔrɔ buwa tun bɛ balo la bi sisan b'a sɔrɔ santiye nin banna ni n ma ɲina ni n ma fili n ko santiye nin jɔli wari bɛɛ dira e ma fo ka taa s'a finisɔn ma a bɛɛ wari dira e ma o wari taara min n fa ne kun bɛ ka dɛmɛ la lamini i dun ka santiye nin banni waati fɔ n ɲɛna dɛ n'i mago tɛ kɛlɛ la n'i mago tɛ fitinɛ la lamini n'i mago tɛ sitanɛ la i ka santiye nin ban waati fɔ n ɲɛna walahi n bɛ n yɛrɛ yir'i la e santiye jɔli ni sisan cɛ a bɛ waati joli bɔ han a jɔli ni sisan cɛ a bɛ waati joli bɔ i bɛna n dɔn walahi n'i ma nin ban waati fɔ n ɲɛna i bɛn'a dɔn n ye cɛ min ye N bɛ se ka kɛ cogo di e m'a dɔn yan sigi gɛlɛya walahi yan sigi kɛra jahanama sigi de ni cɛkɔrɔba tun b'a dɔn k'a ka du bɛ kɛ tan to a kɔfɛ bilahi a tun b'a ka du feere ka sɔrɔ ka taa da e i ni sera nin bɛɛ ma sonson min mana wuli o bɛ wuli an kun sonson min mana wuli o bɛ wuli an kun mun de kɛra fata e b'a dɔn du ni jɔra cogo min na e bɛ du ni jɔ cogo dɔn i b'a dɔn k'i ye kuma juguba de fɔ nin i bɛ du ni jɔ cogo dɔn yanni du ni ka jɔ baba ye du ni fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a di ne ma k'a nafolo mugu bɛɛ ta ka di yan k'a daminɛ a daminɛ la depuis soubassement fo ka taa du nin ban pewu a tɔ ka to min ye dɔrɔn ka minɛnw ta k'a ladon a kɔnɔ ka si a kɔnɔ k'a wari bɛɛ ja n ko yann'a k'a di ne ma a ka lamini wele a k'a di lamini ma a fana ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la du kɔnɔ wari bɛɛ tara ka di lamini ma du lajɛ a bɛ waati joli bɔ sisan nin jɔlen bɛ tan o bɛ faamu cogo di

hali t'a kumakan duman fɔ n ye kuma bɛɛ to lamini ta la n ye fɛn bɛɛ to a ta la foyi tɛ yen ne ma min to lamini ta la lamini kɔrɔ de ne ye fanta fanta so d'accord an balimaw ka kuma i y'a mɛn awɔ i bɛ se nin de la o nin y'an balimaw de ka kuma ye an balimaw ka so filɛ nin ye e sera k'a jɔ wa e m'an balimaw ka wari ta ka kari kɔnɔ wa

e tɛ miiri dɛ i tɛ taasi dɛ miiribali fu ne y'a bɛɛ ko k'a da e kɔnɔ ne ye n tigɛ bɛɛ ko k'a da e kɔnɔ lamini e bɛna ne dɔn e fɛ ko muɲu ni sabali k'o de ye fugariya ye i bɛna n dɔn tu vas me connaître

Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Nfa. I b'a dɔn waati bɛɛ lajɛlen man kan a ma. I y'a ye ne donna waati min na. I tun bɛ ka kuma mun fɔ n m'i jaabi. N m'i jaabi ka da ko dɔ de kama. Komi bi ye juma ye. ne yɛrɛ bɛ n dusu cogo dɔn jumadonyaw fɛ ni ne ye ko o ko daminɛ jumadon ne t'a dabila o hukumu kɔnɔna na ne ye n makun makun kɔrɔ tɛ siranya ye e ye kuma minnu bɛɛ lajɛlen fɔ e b'a fɛ an k'a kɛ cogo di Ɛɛ kɔmi e dusu bɛ bɔ juma fɛ ne dusu bɛ bɔ semaine bɛɛ lajɛlen kɔnɔ baasi tɛ ne kuma fɔcogo man ɲi semaine bɛɛ lajɛlen nka ne bɛ muɲu ne bɛ n da n dusu kan ɛɛ kɛcogo wɛrɛ t'a la koyi wari min dira i ma k'i ka so jɔ n'a ye i bɛ na ni wari min an bɛ so jɔ n'a ye ne mako b'o dɔrɔn de la sinon ne mako tɛ foyi wɛrɛ la tuguni n'o tɛ bua ye fɛn min laɲini yann'a ka sa fanko laban de o de ka di ne ye a o de ka di ye o man di ne o tɛ yan an bɛɛ lajɛlen ka laɲini o de ye nka n fa n bɛ min f'i ɲɛna ɛɛ i kuma cogo dɔn i kuma cogo dɔn halisa Lamini i nana dakɔrɔbɔli de kama wa i nana kuma ɲɛɲini de kama ayi ne ma na i dakɔrɔbɔ lamini ni ko b'a cogoya la ko ko b'a cogoya la ko ko wolomara k'a fɛrɛfɛrɛ siya k'a bila cogoya yɛrɛ yɛrɛ la e man kan k'i sigi ne ma k'a fɔ ko ne ka kuma fɔ cogo dɔn e man kan k'i sigi ne ma ka manamanakan fɔ ne ma lamini ee komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na makun kɔrɔ tɛ siranya ye n bɛna kumakan kelen de f'i ɲɛna i k'a bila i kunna lamini so min filɛ nin so nin bɛ jɔ wa a laɲinina ko k'a kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten ne de ye kumakanw d'i ma wa lamini wari min dir'i ma ko ka so nin jɔ lamini wari min bɛ labɔ a bɛ labɔ ɲuman na o a bɛ labɔ a bɛ labɔ juguman la o a bɛ labɔ i k'o bila i kunna o ye n ka kuma fɔta laban ye k'a f'i ye wa ni wari nin ma labɔ lamini e bɛ ne dɔn ne ye mɔgɔ min ye an kana i dan sɔgɔ i ni ko n y'i ka kuma faamuya laɲini min bɛ e la o y'a ye ka so in labaara o laɲini kelen de bɛ ne la nka min ye wariko ta fan ye ko ka wari labɔ ko k'a kɛ tan tiɲɛ na i jigi b'o kan n kɔrɔ i ka kuma faamu ne bɛ yɔrɔ min na wa n t'a fɛ ka kɛlɛ fosi de kɛ e dɔrɔn ko e kelen de b'a bɛɛ dɔn e bɛna sigi ka kuma kuma wayi n'i y'a ye ko kɛra tan e de jɛnna ka kɛ sababu ye ne kɛra tan tɔ o ye ala latigɛ de ye ala de y'a latigɛ ko in na pase nin siman in fɛ a kɔni ka di ne ye k'i sigi k'i miiri Ee Ala ma kɔsa ko mɔgɔ wa dɔ bɛ sa n fa dɛ n fa dɛ kana nin nin- nin ta k'a fɔ ko yafa deli ou bien fɛn wɛrɛ dɛ ni mɔgɔ ka kan ni du nin tigiya la kɛ o ye e n fa de ye o tuma mun de kɛra i bɛ bulɔfu fufu la mɔgɔw da la k'a fɔ ko ne de ta ye so ye dɛ wa fɛn foyi tɛ digi ne na dɛ a bɛ taa fɔ dugu de kɔnɔ dɛ k'ale bɛ ka anw balo ou bien ale de ta de ye du nin ye i b'a dɔn e y'an tɔɔrɔ ne ko e tɛ se ka dɔ bɔ nin ka ko la han ami i b'i da bɔ kuma nin na pepepepe kuma nin fan si t'i ɲɛsira la a finna o a jɛra o i ka sira foyi t'a la nin tɛ muso kuma ye nin ne ni n balimakɛ ni ɲɔgɔn cɛla de ye

bala o bala bɛ k'an ka du in kɔnɔ yan mankan o mankan bɛ an ka du in kɔnɔ yan walayi n'i ye lamini sen bɔra a tɔ b'a dɔn a kɛra sababu ye maloya min bɛ ne yɛrɛ kan bi ala ni kira dɔrɔn de b'a dɔn ne ye n se bɛɛ kɛ lamini na fanta i ka kuma faamuya n'ala sɔnna nin bɛɛ bɛ ban mankan ye wagati na ko de ye

Jeliba mɔgɔ si ma cɛ dɔgɔya yan nɔ i kuma fɔ cogo dɔn jeliba kabini sisan ni an sigi kun ye eh, lamini ka kuma ye walima fɛn wɛrɛ i b'a fɔ n ɲɛna joona parce que kuma caman nige tɛ lasɔn eh, n fa ɲɛnamaya kɔnɔ mankan ye jagoya ye nka ɲɔgɔn faamuya o de y'a sinsinbere ye n'i y'a ye ne y'aw wele n ko n b'a fɛ ka kuma aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la o belebeleba de b'a la a gɛlɛya fara a nɔgɔya kan fini nɔgɔ ka ko yɔrɔ ye sokɔnɔna de buna hadamaden man ka to i sokɔnɔna sutura ka taa kɛnɛmana la a bɛ lebu de lase buna hadamaden ma lamini sera ma ee jeliba fɛn min ne ka bonya bɛ e yɔrɔ ni ne tun y'a dɔn ka fɔ ko nin tere jugu nin ka kuma de don walahi hali alimami nana n t'a lamɛn ami ami i ye muso de e ka dɔgɔya man ka se jeliba ma cogo si de la naafigi sunguru jugu i ka sira jumɛn b'o la jeliba i fo n fa jeliba kan'a fɔ ko worobiya ne tɛ kuma wɛrɛ foyi nɔfɛ jeliba kuma wɛrɛ foyi nige tɛ ne la depuis ala ye n dan n ye n makun n sabalila n muɲuna n ye ko bɛɛ to yen o tɛ fugariya ye dɛ o t'a yira k'a fɔ ko n tɛ se ko la nka jeliba n bɛ n kali n bɛ n kali basiw la walahi bilahi ni so ni ma jɔ jeliba ni so ni ma jɔ jeliba ni so ni ma jɔ walahi bilahi bɛ tigɛ na ne n tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ basi bɛ siri du nin na eh, walahi dɔ salen bɛ taa lahara. eh, n fa n fa sabali sabali n fa mankan man ɲi aw ni ɲɔgɔn cɛla la. lamini. dusuw de bɔlen don wa bɛɛ n'i ka tiɲɛ de don nka ni dusuw jɛra ka bɔ ɲɔgɔn fɛ laɲini si tɛ sabati o bɛ min yira hali sisan bɛɛ ka to sabali kɔnɔna na wa n b'a dɔn a b'a faamuya nin waati la a bɛ yɔrɔ min na a ɲɛ bɛ min na o de y'a ka tiɲɛ ye i fana ka sabali n'i y'a ye kɔni i ye ne wele ka na i b'a fɛ a ka ɲa de o fana diyara n ye kojugu fanta i jija i k'i i cɛ n'a hakili yira ɲɔgɔn na muso dɛsɛ man di cɛ la ne bɛ sira ɲini baasi tɛ sira bɛ yen Lamini i yɛrɛ ɲɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen na wa i ɲɛ bɛ kow tiɲɛ fɛnɛ nka i bɛ k'i banna de i yɛrɛ b'a dɔn n fa ma deli ka dimi tan tɔ wa a b'a jo de kan dɛ a b'a jo kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de kan i bɛ fɛn o fɛn na i jija i ka so in papiye bɔ i k'a d'a ma wa i k'a wari fɛnɛ bɔ ka d'a ma a se- a ka se ka du in jɔ a bɛ tiɲɛ de kan dɛ

aa an bi kɔrɔlɔrɔnin ko man nɔgɔn dɛ kana siran sa e yɛrɛ m'a fɔ k'a sigalen don wa ayi sa mɛ ne de m'a fɔ k'i ka tugu ne kɔ wa n'an taara ne bɛ ka siran a kana na taa kɛ porobilɛmu wɛrɛ ye foyi a tɛ kɛ foyi ye danbele kana zenew la sa n'i taara dɔrɔn kana paniquer nin cɛ sɔmi ka bon kojugu a fɔ a ɲɛna dɔrɔn k'i ye ne grand frère de ye yanni an ka furu ka kɛ a tɛ ne ka mɔgɔw bɛɛ dɔn ne bɔra ivoire de ka na donc a t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ne ka mɔgɔ nin ye ne ka mɔgɔ d'accord cɛ kana siran sa o tuma e dalen tɛ ne na n dalen b'e la an ka taa

Bonjour, Lamine. Lamine. A tun b'e hakili la k'e ni ne tɛna ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ tuguni wa? Danbele

e bɛ lamini dɔn de wa parce que ne ma foyi de faamuya nin ko la i ɲɛ bɛ nin cɛ in na nin ye bandi juguba de ye ko bandi wa nin de bolila n'an ka entreprise wari ye a kɛra sababu ye k'an ka kow bɛɛ tiɲɛ dɔw ko k'a taara tunga na ja ja bɛ yan du de kɔnɔ awɔ a kɔni bɛ anw fɛ yen du kɔnɔ n'i mago b'a la ɛri o ɛri a bɛ yan nɔ ne kan ka mun kɛ nin ko in kɔfɛ ne yɛrɛ b'a dɔn n bɛna fɔlɔ lamini sɔnna nin fana ma ayi nin y'a kuma di ba ye Ne de k'a kɛ to wa ni mɔgɔ bɛ ne na i bɛ na di Ami naamu ɛɛ ne b'a fɛ i ka na e mun ye Danbɛlɛ yɛrɛ o mun de bɛ s'i ma n t'a dɔn ɲinan dɔrɔn de don ɛ ne ɔ n bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn de quoi ɔ Lamini n kɔni b'a dɔn k'a daminɛ bi la fo ka taa fɔ k'a fɔra yɔrɔ min na n'i ma ne bonya

tiɲɛ yɛrɛ la o yɛrɛ si ma kɛ problème ye ni kuma bɛɛ kɛlen kɔfɛ aw tilala ka na mankan wɛrɛ de wuli tuguni surɔ mankan in yɛrɛ kɔnɔna na foyi ma ne tɔɔrɔ dɛ kare kɔnɔ mɔgɔw de nan'u jɔ k'an ka kumaw bɛɛ lamɛn hali so minnu tugulen don nin so in na bɛɛ kɛlen don k'i tulo mada ekɔlisoda yɛrɛ la hali sisan sisan ne bɛ natɔ la ekɔlisoda la nin kuma in bɛ yen nɔ han e n'a fɔra balimaya yɛrɛ dɔw bɛ ka balimaya ɲini u tɛ k'a sɔrɔ sanu tɛ k'a sɔrɔ wari tɛ k'a sɔrɔ hali jama u tɛ ka balimaya ɲuman sɔrɔ e ala y'aw bɔ kɔnɔbolo kelen na aw bɛ tila ka taa fɔ k'aw bɛ ɲɔgɔn faga aw tɛ sabali ni ne ko ko ne maloyalen tɛ nin ko in na bi walayi ne ye nkalon tigɛ fanta n bonya b'i yɔrɔ depuis i donna du nin kɔnɔ don min na e sigi ye n diminen ye ka se nin ma i delila ka n ye mankan na fo ka taa se nin waati nin cogoya ma i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen ni fu ma siri olu dan na a tɛ se ka ɲɛnabɔ fa ne tɛ foyi wɛrɛ nɔfɛ dɛ buwa ye so min wari di lamini ma lamini ye wari min bila yɔrɔ min na a ka na n'a ye buwa ale ka laɲini kun ye min ye an k'o laban ne sababu de y'a to wari dira lamini ma ka d'a kan ne y'a yira buwa la k'a fɔ n dɔgɔnin de don f'a fana ka taabolo dɔw dɔn buwa ye wari di ne ko n ka wari ta k'a di lamini ma lamini k'i occuper so la walasa a ka jɔyɔrɔ dɔ don a yɛrɛ la cogo e n'a fɔra ko buwa banna o e bɛ t'o wari ta k'o kɛ manamana ko ye k'o dun so san joli filɛ nin a tɛ ka se ka laban ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni so nin labanna don min na k'a fɔ ko so ni fɛn bɛɛ bilala en place o don nin ne bɛ sabali sinon sabali kɔni ne n'a ma si yɔrɔ kelen na kuma Ala yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ dɔw sɔn mɔgɔ kuntan na ten quoi ka muso ɲuman d'i ma ka tila ka to cɛ kirikara dɔ d'o ma min bɛ se ka a bɔ a danbe la hali k'i furu sa ka bɔ lamini kun walahi i ni lamini tɛ furu ɲɔgɔn ye

Bonjour n fa. Unhun. Ee au fait Amadu ko ko ka téléphone d'i ma. N n'ale de bɛ kuma na. A fɔ Amadu ye k'a ka n wele n ka téléphone na. N fa. Mais a ko ne ka téléphone d'i ma. I b'a sɔrɔ a y'i wele a tɛ k'i sɔrɔ de. C'est pour cela k'a ko ne k'a d'i ma. lamini e bɛ bamanankan de mɛn wa i bɛ faransɛ de mɛn wa walima i bɛ arabukan de mɛn a fɔ amadu ye ko n t'i ka telefɔni minɛ k'apɛli kɛ n'a ye k'a ka n wele n ka telefɔni na tiɲɛ yɛrɛ la n fa i b'a dɔn toi tu dépasses les bornes quoi lamini walayi bilayi e bɛ k'o fɔ ne de ma awɔ ne bɛ k'o fɔ e de ma

yɛrɛ cɛkɔrɔba i b'a ju cogo dɛ. Ee Fanta. Fanta. A fɔ Lamini ɲɛna ko n mago bɛ min na k'a k'a ɲɛnabɔ. Ko manamana ko man di. A fɔ a ye ko manamana ko man di. Lamini ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ a bɛ juguya dɛ. N'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ a bɛ juguya.

Bora ufanyile wallahi billahi sabula ne n fa ci sisan mɔgɔ bɛna kuma wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ o de kama Nyatu yuko. Lamini. Ne mago tɛ i bɛ se n fa la o n fa bɛ se i la o foyi tɛ ne ɲɛ sira min laɲini bɛ ne fɛ dɔrɔn aw ka bɛn e nin yɛrɛ kɛlɛkɛ ko ye wa a mago bɛ fɛn min na a d'a ma kɛlɛ ka ban e yɛrɛ ni n fa kan ka kɛlɛ yɛrɛ kuma tɛ ko ka jɔ ko ka ɲɔgɔn kɔli si la n ye kɔrɔ de ye n fa est ce que ale kan ka n fa dala minɛ yɛrɛ a i t'i miiri dɔɔnin ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn pour que mankan in ka se ka da e b'a kun dɔn ne b'a kun dɔn wa e b'a dɔn fɛn min bɛ mankan in fɛn min b'a lasa e b'a dɔn i tɛ sabali a mago bɛ fɛn min na a d'a ma dɛ walayi du in sigi nege bɔra ne na

Lamini ye duba sigi ni bɔ ne la ne b'a ɲini i fɛ i ka se ka correction dɔ di Lamini ma an bɛ se ka ɲinɛ nin cɛ kɔ a y'an tɔɔrɔ fo ka taa fɔ k'a y'an tɔɔrɔ Ami ne kɛlen k'a dɔn ko lamini b'a ka du kɔnɔ walayi n tɛ nin ko in bila tan lamini ye tɔɔrɔ min d'anw kan san kelen kɔnɔna la an ka entreprise tun bɛ dingɛ de kɔnɔ hmm? an ye diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ kɛ walisa an ka se ka bɔ a ye mun da dutigiw kan ala dɔrɔn de b'a dɔn e ka kote yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ entreprise kama bilayi ne bɛ lamini datugu n ye n kali ala la walayi n b'a datugu Lamini ye mun d'an kan a tɛ se ka ɲɛfɔ hali bi ne yɛrɛ filɛ degun kɔnɔna la hali bi n ye n ka duw feere k'a don entreprise in na walisa a ka se ka wuli n'a fɔra o maa lankolon in k'o dalen don bamakɔ yan halisa dɔw ko k'a sara dɔw yɛrɛ ko k'a taara tunga na nin ye nin ko in bannen ye koyi e k'i hakili latigɛ dɔrɔn ne bɛna mun kɛ lamini ko in na bilayi ne yɛrɛ de b'a dɔn.

n'a fɔra ala o ye jamana ɲɛmɔgɔba dɔ ye a ba ka dɔgɔtɔrɔso bɛ fan bɛɛ fɛ a fɔ ne kun sɔnna alasan na sama sɔrɔ e tɛ bazɛnba don la ani ka yaala mɔgɔbaw la e k'i cɛ yɛrɛ layɛ bɛ a don furu lɛ a fɔ nin bɛ alasan sɔrɔ ala sɔnni na awa furu ye latigɛ de ne cɛ min filɛ nin nin kɛra ne fɛ a ye ne to n dama na wa a ye ko bɛɛ to ne ta la waatigi furu dɔw bɛ awa n'i donna a la i mana ko o ko k'u ye a bɛ k'u kɔnɔ k'i bɛ k'a kɛ nata de kama fanta furu jugu dɔw walayi u ka fisa ni waatigi furu dɔw ye awa

ee jeliba a kɛra fama ye dɛ n fa n diminen don i kɔrɔ kojugu jeliba i kun ye dilan bɛɛ la kɛ ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ hɔrɔnya dɔ de bɛ yen nka o don ko e y'a yira ne la k'a fɔ k'e mago tɛ ne dalakan na min ka di e ye k'e b'o de kɛ ne m'i wajibiya i ka n dalakan lamɛn nka maa min bɛ bɔ a fɛ yen ka s'i fɛ yen o tigilamɔgɔ ka fisa ni n'i y'a ye ne bɛ taa aw fɛ yen k'a fɔ n bɛ kuma aw ni ɲɔgɔn cɛla la a kun tɛ fosi ye aw ka balimaya bɛ se ka sinsin cogo min na nka ni e y'o ko kɛ ne bolo nafigiya ye n'i y'o kɛ ne bolo bɛnsɛnkɔniya ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni maa wɛrɛ tun ye nin kɛ ne tun b'a mun n tɔgɔ la ka tɛmɛ ko e yɛrɛ de ko ne ma ko ne famana aw ma Nka n bɛ taa yen kɛ ko wulu yen kɛ ka fɔ ma f ni ni ma ka ma dɔrɔn ye nkalon tigɛ a don ni bi cɛ i ma ye n bɔlen kɔfɛ yen wele ma so jeliba ne n doni ka a b'a ɲini i fɛ ala k'a yafa bɛɛ nka n ye min kɛ jeliba a tun man kan ka kɛ tan depi i ni ne ye ɲɔgɔn dɔn don min na n ma deli k'i dalakan sɔsɔ mɛ n'i y'a ye n y'a kɛ nin cogo la o de la a kana kɛ nin cogo la lamini y'an tɔɔrɔ walayi fɛn dɔw bɛ yen dɛ f'an k'olu sigi sen kan de walasa ko ka réglé Ɛɛ n fa jeliba ne ma ban i ka fɔta si ma u ko ko n'i ye tasuma bilen natɔ ye n'i ye ji suma ta k'a kunbɛn n'a ma sɔn fagali ma i b'a tɔ la n y'i ka kuma faamu ne ka mankan bɛ min nɔfɛ i ni muso wulila ka bɔ ne ka kuma fɔtɔla kɔrɔ waati min na a ye n tɔɔrɔ de A tɔɔrɔ wa a digira n na ne ni muso ne taalen kɔfɛ aw tun bɛ se ka min kɛ ka min fɔ ɲɔgɔn ye aw b'o de fɔ ɲɔgɔn ye mɛ ne ɲɛna ne ka nin k'i la a bɛ digi i la wa a tɛ digi i la tiɲɛ na walima i ma i bɛ ka kɛ mɔgɔ sɔrɔ la o yɔrɔ kaba kɔni

Ami, n'i y'a ye ko mago bɛ ne bɛ fɛ an ka kuma an cɛw ni ɲɔgɔn cɛ e ka kuma n burankɛ fɛ ne yɛrɛ ka se ka kuma n cɛ fɛ e yɛrɛ fanta dɛ hakɛ to n y'i ka kuma tigɛ nka a bila i kun na ko ne tɛ kuma mɔgɔ si fɛ yanni i k'a fɔ ko ko ne ka kuma n fa fɛ i tɛ kuma i ka bɔlɔw cɛ nin fɛ parce que ale de bɛ fɛn bɛɛ daminɛ yan nɔ wa n bɛ kuma kelen f'i ye ha yɔrɔnin fitinin dɔrɔn de bɛna a jɛ ha i cɛ bɛna mɔni ala tɛmɛ wa mɔgɔ wɛrɛ t'a bɔnɔ dɛ ne ami de bɛna a mɔni o tɛ baasi ye ni ne cɛ maloli de ka di e ye o tɛ baasi ye i bɛ se k'o kɛ nka surɔ mankan min kɛra yan nɔ o ma dogo e la mɔgɔw y'u kun da kogo la wagati min na k'a kɛ e bɔra kala fanta dɛ hali sɔgɔmada in na n kɔrɔ ninnu bɔra ka ɲɔgɔn kɔli sere yan nɔ tuguni ami i bɛ fɛ ka ne cɛ malo o tɛ baasi ye o ami a malo fanta i t'a to n k'a jɛ f'i ye u ka ɲɔgɔn faga ne ka sira foyi t'a la dɛrɛ wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ

Aa Sare ne sɔn k'a fɔ ko ne y'i bila dɛ aa ee ne kɔni dabali bɛɛ lajɛlen de banna cogo di tan ee ne y'i bila n ka ci la i ma na réponse di yan n y'i wele telefɔni na telefɔni yɛrɛ fana bɛ répondeur la ɛɛ tiɲɛ don Wagati laban in na android tɛ ne bolo bitɔnmani de bɛ n bolo tuma dɔw la ne yɛrɛ bɛ ɲinɛ o fililen kɔ yɔrɔ dɔw la o de baasi tɛ i ye n bila ci min na n y'a kɛ i b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na n kelen ma taa ci in kɛ n kun fɛ sita fakɔrɔba dɔ bɛ bakɔrɔbabugu la n kumana o fɛ ni o yɛrɛ de taara ɲɔgɔn fɛ sita ninnu fɛ tiɲɛ ka di ala ye i ka kɛwale in digira sita la a y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ nka n tɛna boli o si nɔfɛ laɲini ye min ye sita ka segin ka na yan nɔ aw ka don da kelen fɛ aw ka bɔ da kelen fɛ ne kumana a fɛ cogo min na a fa yɛrɛ fana kumana a fɛ ten a k'a ma ko baasi foyi t'a la nka kuma b'a da ko ka kangari da i ye k'ale foyi tɛ k'i ye a furucɛ kɔ ko k'a ɲɛf'i ye k'ale y'i bonya cogo min furuɲɔgɔnya la k'i fana k'i jija i ka ale bonya i k'a dɔn k'a fɔ k'ale b'i ka bila de la ka su ko ka dugu jɛ k'i kana na ko dɔw ta ka kɛ ale la a tɛ ko minnu k'i la k'ale ye hɔrɔnya yir'i la k'i yɛrɛ ka hɔrɔnya yira ale la danbele a ye tiɲɛ de fɔ cɛ bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ hɔrɔn ye i ni muso ni ɲɔgɔn cɛla la n'a ma ɲɛ i b'i ka ko kuntanw kɛ i jija i k'i muso bonya i k'i ka ko kuntanw dogo a la o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ i siranna a ɲɛ Kabi o don o an tun ka kan na ɲɔgɔn fɛ so kɔnɔ yan nka sita ba de man kɛnɛ ba yɛrɛ de ko k'a ka to ale kɛrɛfɛ ni nin waati in tɛmɛna a bɛ segin ka na hɛrɛ ani badenya nin de kɔrɔ fɔlɔ b'a ɲɛf'i ye. Sare, nin diyara n ye. Gɛrɛma foyi tɛ da k'i fo danbe sabula i ne gɛlɛya ta ka da ye o ye wajibi de ne kan ka nin de kɛ ne kan ka nin de kɛ nin tɛ foli kun bɛ mun ala k'a di ne ka hɔrɔnkɛ ɲani aw de kan ka fo n'a gɛlɛyara i bolo waati waati ne kan ka ɲini o ye ne ma wajibi de wa o ye ne ka kɛta de nka sita ye min fɔ kala ka sɛma ka kumaw la n'a nana i jija i b'a dɔn ko mɔgɔ tɛ digi furumuso la hali n'o ka di ni ye jɛn o kɔ i b'o to yen n'i y'i furumuso bonya ala b'i bonya i ka telefɔni ko mɛ hakili to a la

i ye n ka kuma faamuya wa n'a ko i ka fɛn o fɛn kɛ du kɔnɔ i k'o kɛ hali n'a y'i bila minɛn nɔgɔ ko de la n'i m'a kɛ i bɛn'a dɔn ne Danbele cɛ min wa a kana k'i hakili la k'i lafiyara dɛ a ma daminɛ dɛ a bil'i kun na k'a fɔ sanga ni waati bɛɛ maa bɛ se k'i sɔrɔ a ka du kɔnɔ yen. Ee, Danbele. Danbele ko de b'o la i ye tɔɲɔ min nas'an ma e t'a dɔn wa han i magosa min nas'an ma e t'o dɔn n'i kali fɛn de la fɛn min ka bon n ka kalili ma e ta in a bɛ dan nin ma Chef, ne b'e deli k'e bolo ye dusu kan. Hmm? An kana bila ka t'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. A tɛmɛn'o kan, a tɛmɛn'o kan, dutigi joli joli tun bɛ entreprise in kɔnɔna la? Han? A ka ca. Ne yɛrɛ tun tɛna datugu a sababuya la. Nin tɛ manamana ko yɛrɛ ye wa? E mɔgɔ joli dahirimɛ tiɲɛ?

O bɛ kɛ mɔgɔ bɛ t'i sɔrɔ f'i fɛ yen wa hali a tɛ mɛn fɛnɛ. Ɔ e ma e dɔgɔmuso t'an fɛ yan. Ne dɔgɔmuso bɛ yen hali n'o bɛ yen kɛ. Ɔ ayi kana na kuma. E m'a fɔ ko ne ka. Kana na n ka kuma ji caya n y'i wele mun kama dɔrɔn n y'o de ɲɛf'i ɲɛna i y'a faamuya Ami ye i k'a to yen walima n'a y'i bila fɛn min na i k'o kɛ o dɔrɔn de bɛ se k'i arranger n m'a kɛ n'a ye n bila fɛn o fɛn na n m'a kɛ nka e ka sabali ne bɛ n sigi bolo bɛ n dusukun na ne tilenna o.

yani lɛndi cɛ i ka résultat final dɔ ca so ni ko tɔw kɛ cogo la n mago b'o dɔrɔn de la sisan i y'a faamu ni so yan ok yani lɛndi cɛ baasi tɛ n fa n ka kuma fɔ yani lɛndi cɛ n bɛ taa n bɛ sonyali kɛ n bɛ binkanni kɛ n bɛ mɔgɔ faga wari kama ni n nana nin so in da an bɛ nin so in ci tuguni k'a jɔ n tɛ dan nin dɔrɔn ma dɛ yan fana ani yan n b'a bɛɛ lajɛlen ci ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan n b'a bɛɛ lajɛlen so ci k'a jɔ kura ye inshallah i kɛ pewu ala ka lɛndi wɛrɛ yira i ka kuma faamu